yamaruya dɔ sɔrɔ jatigɛwale maaw ka kan belebele dɔ kan moti mara la kan mun ni an ye kibaruyaw sɔrɔ a la k'a fɔ ko eh, maa minnu bɛ na waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ka na sevare kan atake ko o maa kelenw bɔyɔrɔ de ye nin kan in ye ko o terorisi kelenw dagayɔrɔ de ye nin kan in ye maa minnu le 25 avril 2026 n'u taara ka moti atake ka sevare atake a la sadi à la fois o maa kelenw n balimaw ko olu de daga yɔrɔ ye nin kan in ye o maa kelenw n'u u bɛ nin kan in kɔnɔ ils ont accès à plusieurs villages et à plusieurs villes de Moti plus précisément Sévaré fan fɛ fana dugunin dɔ bɛ yen ko Fatɔma balimaw ko u kɛlen don ka yen fana dominer kosɛbɛ o kibaruya fɔlɔ fɔlɔ ɛɛ fɛn mun ye jatigɛwale maaw ye balimaw a sɛbɛntiyara k'a fɔ ko bi u ye fana atake bɛɛ lajɛlen bɛ fana dɔn fana ni bamakɔ man jan bi a sabatira k'a fɔ ko jatigɛwale maaw u ye fana atake a ko kɛra cogo di an bɛna don k'o detayi di aw ma o mana bɔ yen an ka mali finitigiw faralen an ka paritɛnɛri risiw kan n'o ye afirika kɔri cɛdenw ye olu ye baara dɔ boloda baara mun ɲɛsinna jatigɛwale maaw ka kan dɔ ma kan in de lakodɔnna moti ale rezɔn kɔnɔ kan mun don jatigɛwale maaw dagayɔrɔ belebele don Ibara ye fɛn caman fɔ kan in kan an bɛna detayi di o kan in ko kun kan balimaw o fana kɛra sukisɛ ye an bolo ni ala ka jɛ ye o bɔlen yen Aguelhok i b'a ye k'a fɔ an ka finitigiw ye farafu dɔw fana kɛ yen a farafuw kɛra ni jumɛn de ye bɔmu pankurun tɛ dɛ k'a fɔ dɔrɔniw bɛ eliko non an ka cɛdenw yɛrɛ de y'a ci bɔmu de don a bonya kojugu sadi ke jatigɛwale maaw bɔra ni kumakan dɔw ye minnu bɛ maa layɛlɛ an bɛna don o detail fana na Aguelhok ko kun kan ni waati y'an permete an bɛ sɔrɔ ka an da don jatigɛwale maaw ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ min bɛ yen o ko tɔ kunkanko kuma kan ka d'a kan diɲɛ don o don a ka ca ala fɛ an ka radariw bɛ kibaruyaw lase an ma mɔgɔ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ kunkanko kan donc balimaw k'a yira aw la k'a fɔ la guerre entre les terroristes de jour en jour s'intensifie a bɛ ka bonya de u ka kɛlɛ bɛ ka bonya de ka taa don o don fɛn tɛ ka bɔ a la dɛ donc front de bɛ ka dayɛlɛ u ni ɲɔgɔn cɛ sisan ka taa diɲɛ don o don wa an dun ka laɲini y'o de ye wa ala ka dɔ fara o kan su ani tile an bɛ don kibaruyaw kɔnɔ joona an balimaw an tɛna imaji kɔni yira aw la parce que c'est un peu risqué et puis voilà pour ne pas faire euh, la communication des terroristes bi an bɛ bali mun na terroristiw pɔsu min bɛ yen ni i bɛ a depase ka don fana u nana ka na yen pɔsu atake u b'u bɔ ka tila ka don fana dugu kɔnɔ ka to ka i yɛrɛ filime k'a bila o kɛlen kɔfɛ k'a filime k'a bila an y'a ye u ka kominikɛnw bɛ k'a ta k'a fɔ ko désormais ko fana contrôle bɛ terroristes bolo n balimaw n bɛ bali mun na telefɔni bɛ sonner gauche à droite sɔsɔ dɔ bɛ wuli bari an y'a mɛn ko terroriste ye fana minɛ u y'a minɛ u ye fana minɛ u ye fana minɛ an y'a mɛn tiɲɛ don wa tiɲɛ don wa tiɲɛ tɛ wa maa o maa ye n wele n ye nin de f'u ye n ko calme calme calme bɛɛ k'i calmer terroriste tɛ se ka fana minɛ ten o kuma bɛ faamuya terroriste tɛ ka wuli tilegan dɛrɛmɛ de fɛ ka na fana minɛ to fɛn sugu tɛ sa aw yɛrɛ b'a dɔn n'u taara diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ tiɲɛni na u ka objectif fɔlɔ n'u ye tiɲɛni kɛ o de ye u ka se ka imagew ta joona ka a di u ka kominikaw ma olu ka poropagani kɛ n'a ye mun ye tiɲɛ ye u nana fana wulibali dɔw ye u ye pɔsu atake ka tila ka don dugu kɔnɔ u bɛ gudɔrɔn sanfɛ waati min u bɛ ka a ɲini ka dugu cɛ ci u bɛ k'u yɛrɛ filime donc balimaw u tilala u yɛrɛ y'a bila bɔlɔlɔsiraw kan ni k'a ta ka di u ka kominikaw ma mais sauf que action min tugura o la i t'o ye bɔlɔlɔsira kan bon o de bɛ mɔgɔ caman échapper tiɲɛ don u ye attaque kɛ mun de mais mun de bɔra a kɔfɛ an ka mali finitigiw ka réaction kɛra jumɛn ye i t'o de ye u ka bɔlɔlɔsira kan o ye kelen ye bon filanan maliyɛn den sɛbɛlama ka kan k'i yɛrɛ ɛnterese o de la bi i man kan k'i ɛnterese jatigɛwale maaw ye mun kɛ dɛ mali finitigiw ye mun da u kan i b'i ɛnterese o de la olu t'o pibiliye o bon anw b'an ɛnterese o de la donc anw ka ɛnvɛsitigasiɔn kɔnɔ après l'attaque u ka filimeliw n'u ka fɛnw bɛɛ lajɛlen u tilal'o la balimaw kibaruya y'a sɛbɛntiya k'u kun ko k'u bɛ jɔ yen ka tilela yɛrɛ dun fana yen k'u ka tilela dun yɔrɔ ye kafa ni yaada dan ye donc sauf que information tun b'olu bolo de ko mali sɔrɔdasiw ma surun a secteur yɛrɛ de la ko mali sɔrɔdasiw t'a secteur kɔnɔ kuma in bɛ faamuya ee ee kibaruya dicogo la tuguni ko nin bɛ ka b'u yɛrɛ de da kɔnɔ fana dɛ u bɛ k'a yira k'a fɔ ko non ko yen ko ni mali finitigiw bɛ operasiyɔn kɛ k'u bɛ pankuruw de bila ka taa quoi doroniw walima hélico k'u b'o de bila ka taa bombardement kɛ ko donc ko an ka finitigiw tɛna sɔn fewu ka drone ni hélico bila ka taa olu nɔfɛ fana dugu kɔnɔ ko ka t'olu bombarder ko ka sɔrɔ civiliw bɛ yan donc entre temps ko u bɛ se k'u profiter donc k'u bɛ to yen k'u bɛ tilela dun u tun bɛ ka nin de fɔ sosow y'a mɛn u y'a lakali an ye donc balimaw olu bɛ sɔmi mun na u bala ka renfort de natɔ ye u bala de k'an ka finitigiw renfort de natɔ ye aa ye ne kɛlɛ tiɲɛna o dun y'a sɔrɔ olu sigilen don k'u bɛ tilela dun parce que o ko in kɛkun tɛ foyi wɛrɛ ye a ka fɔ ko non ko terorisiw nana u sago kɛ fana kɔnɔ ka taa Et pour que o kumaw de ka fɔ o kumaw de ka yala bɔlɔlɔ siraw kan kuma bɛ faamuya donc o de la u k'u bɛ to yen ka dɔɔnin kɛ ka tilela dun ka tila ka taa n'u sen fila ye donc comme si foyi ma kɛ donc balima olu bɛ sɔmi mun na dɛ walahi an ka mali finitigiw de bala ka cun kafiri ninnu ka fan na u repousse fɔlɔ ka bɔ dugu kɔnɔ parce que dugu kɔnɔ kɛlɛ ma nɔgɔ civil bɛ se k'i ta sɔrɔ a la bɛɛ bɛ se k'i ta sɔrɔ a la donc kibaruya ka dicogo la mali finitigiw ye fɛɛrɛ bɛɛ kɛ k'u repousse de u bɛ mugu ci ɲɔgɔn na k'u repousse fo ka bɔ dugu kɔnɔ u bɔlen kɔfɛ dugu kɔnɔ n balimaw sisan a kɛra kɛlɛjɛ yɛrɛ ye donc sebaya de dɔnna o kɛnɛ kan balimaw waati mun na an ka finitigiw ye a maa kofɔlen ninnu ka maa seegin kɔni bɔnɛ u ni na k'olu lada fɔlɔ donc o suw dalen ils ont compris que an tɛ se ka mɛn nin combat in kɔnɔ bilen déjà qu'on a perdu huit éléments donc u ni cɛden hakɛ min fana nana combat kɔnɔ ni ni n'i y'a jate minɛ kibaruya ka dicogo la u maa bi saba ani naani o de nana kɛlɛ in kɔnɔ o mɔgɔ hakɛ de nana fana bon mun jatera il se peut k'u ka mɔgɔ wɛrɛw tun bɛ kɔfɛ mais tɛgɛ sera ka da mun kan minnu yera k'u jate an ka source fɛ o de y'o ye maa bi saba ani naani bon o ka maa seegin binnen u y'u yɛrɛ ɲininka est ce que n'an k'an bɛ continuer ni combat in na on pourra atteindre nos objectifs encore non n balimaw sisan u y'a ɲini de u b'a ka échapper cogo mun na u ka se ka boli ka tunu an ka finitigiw la sauf que an ka finitigiw fana ye jeu faamuya olu fana ma se ka opportunité olu ma sɔn fiyewu ka opportunité di kafiri ninnu ma balimaw u k'a fɔ k'u b'u profiter ni ka boli donc u bi sɔmi mun na n'u ye kiniyanfan ta u bɛ taa sɔrɔ an ka finitigi dɔw bɛ yen n'u ye numanyanfan ta finitigi dɔw bɛ yen donc n'u ye fan o fan ta quelque soit le fan marifakisɛ bɛ bɔ yen fan fɛ ni ka sin u ma donc ils étaient obligés sisan k'a fɔ i jɔ an ka ɲɛsin kote dɔ ma an k'o kɛlɛ an k'o kɛ an bɔ sira ye yɔrɔ kɛlɛ kɔnɔ fɛɛrɛ caman bɛ yen donc o waati kelen surusi ka di cogo la u y'u ɲɛsin k'u bɛ kote kelen kɛlɛ waati min ɔ n balimaw u ye kote mun to yen i b'a ye k'a fɔ masiba bɔra yen ka na jigin u kan maa hakɛ mun sera ka porokoto ka tila u la kibaruya ka dicogo la ko o de dɔgɔyara ka d'a kan su bɔra maa seegin na ka taa dafa maa tan ani kɔnɔntɔn dix-neuf terroristes neutralisés a tu kɔnɔnaw la a ye taa bɔlɔlɔsiraw bɛɛ lajɛ a ka haramuya a t'a ye terroriste ka bɔlɔlɔsira kan

nin de bɛ k'a bila a kɛra sababu ye ɛɛ voyageur minnu kun kan ka tɛmɛ yen bi yɔrɔ minnu bɛ taa segu u bɛ fana tigɛ ka taa a caman bɛ yen u siranna ka taa u y'u ka voyage annulé balimaw minnu yɛrɛ kan ka taa fana u caman y'u ka voyage annulé sauf que ni fɛn o fɛn sera ka kominike n k'u ma walayi a ye taa mun na n b'a fɔ ne ti na n sigi ko n bɛ aw nɛgɛ k'aw kɛ kojugu kan ten quoi n bɛna n'a ma ɲi dɔrɔn ne b'a fɔ a kana taa ne ti maa si nɛgɛ ka se saya ma wa minnu ye ne wele waati voyageur ninnu n y'o de f'u ye a waati y'a sɔrɔ an ka finitigiw ye o repoussé ka ban donc n k'u ma u bɛ se ka taa hali n'a sɔrɔ dɔw kun ma d'a la mais en réalité voici le résultat exact mun kɛra fana attaque in kɔnɔ sauf que daw dennen don a kan pewu i bɛ ala kale ko non ko mali finitigiw ma fɛn kɛ k'a sɔrɔ a ka haramuya c'est différent hali su in na aux environs de

paseke kibaruya dira u kunkan ni u yera yen an ka finitigiw wulila ka t'u nɔfɛ offensive la kuma in bɛ faamuya finitigiw wulilen filɛ nin ka t'u nɔfɛ offensive la a ko yɛrɛ bɔn an bɛ ka hali sisan a ko tɔ sɛgɛsɛgɛ ni o fana bɔra mun fɛ wuli kɛra ka t'u nɔfɛ de offensive la paseke défaite mun taara bi fanaw fɛ mais u yɛrɛ ko k'olu ye victoire de kɛ yɔrɔ bɛɛ bɛ a ɲini k'a fɔ k'a daja i yɛrɛ la de kuma in t'o di olu b'a ɲini k'a fɔ k'a daja u yɛrɛ la bon anw ka communication anw ma dege o la ni min kɛra an b'o de fɔ ni min tɛ se ka fɔ an b'o to yen an t'a ɲini k'a fɔ k'an b'a fɔ k'a daja an na bɛ ka non min kɛra an b'o de fɔ les faits c'est ce qui nous intéresse ce qui se passe réel ce qui s'est passé réellement sur le terrain c'est ce qui intéresse Bad

K'a fanamu kɔntɔrɔli minɛ ka to a kɔnɔ k'i sigi a kɔnɔ o ma se ka kɛ u ko k'u bɛ kɔnɔni kɛ ka tilela dun o ma se ka kɛ ala ka renfort cunna u kan très mal avant que yanni o ɛri ka se ka tila k'u repuse ka tila tuguni pour un premier temps u repuselen kɔfɛ k'u ka eleman segin kɔ ni bɔnɛ o ni na bon kɔfɛ waati min n'u y'a ɲini k'u bɛ échapper o kɔfɛ su bɔra segin na ka taa dafa tan ni kɔnɔntɔ la donc sur 34 terroristes minnu yera n balimaw a y'a lajɛ donc la majorité a été neutralisée par les forces armées maliennes donc n balimaw a bɛ fɔ nin de ma ko kɛlɛ a bɛ fɔ nin de ma ko victoire a bɛ fɔ nin de ma ko tiɲɛ a m'a ye halisa yanni n ka n kɔnɛkite n yɛrɛ ɲɛ bɛ maa dɔw la n ye n kali ala la u ko k'u ye maliyɛnw ye k'u bɛ mali fɛ ka tɛmɛ u fa n'u baw kan nka n ye n kali u sigilen don ka terorisiw ka communication kɛ u ka pagew sanfɛ avec et, et, et comment dire plus de 100 000 abonnés u bɛ u sigilen don ka terorisi ka kominikasɔn kɛ mɛ f'a ka fɛn dɔ faamu n bɛ sekɛrɛ dɔ fɔ fana fɔ aw ye bi terorisi ka pibilikasɔn ko in na mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen n'a y'a ka pazi ye ko terorisi ka ɛnfɔrɔmasɔn dɔrɔn de bɛ bila a kan sɛtadiri ke terorisi ye fɛn o fɛn kɛ k'o dɔrɔn de bɛ bila a kan a y'a fɔ ko ne de y'a fɔ aw ye a bɛɛ saralen de don walayi u kɛ mɛ k'a bɛɛ sara de wa hali u bɛ sara wari min na a bɛɛ dɔnnen don anw fɛ an y'a bɛɛ sɛgɛsɛgɛ jetɔn de bɛ d'a bɛɛ ma donc u ka baara bɛ o de ye ka sigi su ni tile hali ni terorisiw ma fɛn kɛ don min na u bɛ fɛn dɔ ɛnwante o terorisiw kan hali n'u bɛ taa 2024 imaji ta ka na n'a ye walima 2023 imaji ta ka na n'a ye walima i bɛ ka tile imaji u bɛ atelier tile imaji hali n'o bɛ t'o de ta ka na n'a ye ka n'a fɔ ko wɛ ko terorisiw ye nin kɛ bi u ye nin kɛ bi ko don il faut que u ka publication de propagande dɔ kɔni kɛ u bɛ sara o de kama donc n'i m'o kɛ i m'i ka baara kɛ donc i tɛ i tɛ wari sɔrɔ sisan kɛlɛ tɔ kɛlen don o de ye facebook sanfɛ anw bɛ kɛlɛ la terrain kan olu bɛ kɛlɛ la facebook sanfɛ a m'a ye an n'olu tɛ se ka kɛ kelen ye an ka sɔrɔdasiw bɛ terrain kan olu bɛ facebook sanfɛ bɔn e ni ala cɛ an n'olu ka faamuyali bɛ se ka kɛ kelen cogo di o de la n ko a kana facebook in suivi o y'olu ka kɛlɛkɛyɔrɔ de ye facebook dun ye bulɔku kɛyɔrɔ de ye a ye tɛrɛn kanna suivi a ye fɛn bɛ kɛ tɛrɛn kan aw ka to k'aw ransɛɲɛ o laba ye balimaw o de ye tiɲɛ ye wa o de bɛ laban n tɛ n'a ye ne diya ne sigilen bɛ se ka a sɛbɛn k'a bila sisan n ko ko mali finitigiw n ko n ko u ye terorisi ba tan faga sisan sisan sisan ɛɛ comment dirais masina ka taa sɔrɔ tiɲɛ tɛ mais minnu tɛ a ko sidɔn u bɛ da a la u bɛ da a la ka sɔrɔ nkalon don donc o propagande sugu olu degennen don o de la donc olu ka baara ye facebook sanfɛla de ye bi donc o facebook sanfɛla de kɛlen don ka kɛ sababu ye bi ni mɔgɔw sɔrɔlen don k'olu ka eh, fɛn min ye eh, eh, comment dire propagande kɛ fan bɛɛ fɛ k'a yira diɲɛmɔgɔ la n'u dabara ye ko olu ye mali contrôle bɛɛ lajɛlen minɛ sauf que sur le terrain c'est pas le même résultat le résultat sur le parce que mɔgɔ min bɛ ka gagner terrain kan sisan b'a sɔrɔ o ye mali fan bɛɛ minɛ o o ye wulibali de ye o faisons le bilan a y'a kɛ ala kama faisons le bilan ɛɛ eh, mali fan joli bɛ terrorisiw bolo bi ani mali fan joli bɛ anw bolo a y'a kɛ ala kama k'o kɔnpare c'est-à-dire que ni majorité bɛ olu ka fanfɛla la ni dugu majorité mali fan majorité b'u ka fanfɛla la an bɛ se k'a fɔ ko mali bɛ u taya la bi

Voilà, Kato. C'est bon. Donc, nin de ye tiɲɛ ye k'a fɔ aw ye fana ko in kan n'u ye fɛn wɛrɛ fɔ aw ye ɔ an ti maa diyagoya ka da an ta la koyi n'i dar'o la fana wa salam nka anw ye mun sɔrɔ ni dalilu jɔnjɔn b'a la o de filɛ nin ye k'a di aw ma balimaw an bɛ ala tanu k'a barikada nin y'an ka bi kibaruya fɔlɔfɔlɔ ye k'a di aw ma an bɛ taa ɲɛfɛ sisan an bɛ don kibaruya filanan kɔnɔ teliya kɔnɔ ɛɛ an ka bi kibaruya filanan o bɛ tali kɛ jatigɛwale maaw ka kan belebele dɔ détruire la an ka mali finitigiw ka fara u ka partenɛriw kan n'o ye Africa Corps cɛdenw ye donc olu ye kibaruya dɔ sɔrɔ jatigɛwale maaw ka kan belebele dɔ kan moti mara la kan mun ni an ye kibaruyaw sɔrɔ a la k'a fɔ ko eh, maa minnu bɛ na waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ka na sebare kan atake ko o maa kelenw bɔyɔrɔ de ye nin kan ye ko o terroriste kelenw dagayɔrɔ de ye nin kan in ye maa minnu le 25 avril 2026 n'u taara ka moti atake ka sevari atake a la sadi à la fois o maa kelenw n balimaw ko olu de dagayɔrɔ ye nin kan in ye o maa kelenw n'u u bɛ nin kan in kɔnɔ ils ont accès à plusieurs villages et à plusieurs villes de moti plus précisément Sévaré fan fɛ fana dugunin dɔ bɛ yen ko Fatɔma balimaw ko u kɛlen don ka yen fana dominer kosɛbɛ et à travers ce camp parce que u ka kan in ni nin si man jan ɲɔgɔn na mais u bɛ dogo la a kɔnɔ sauf que a yɔrɔ kun dɔnnen tɛ bon paturi sen de fɛ n'o ye an ka finitigiw ka paturi sen fɛ olu ye kan in de lakodɔn waati mun na i b'a ye k'a fɔ maa dɔ kɔni bɛ ka karibiran doni kosɛbɛ n ka kuma kelen don karibiran ko bizinɛsi dɔrɔn de bɛ yen bi donc o kɛlen don ka karibiran doni mɛ nin ze o kɛlen bɛ ka karibiran kɛ cogo di ɛ nin tile maaw bɛ se dogoli la k'a kɛ wɛn litiri bidɔn kɔnɔ ka tila tuguni k'a don o wɛn litiri ta k'o sigi san kilo bɔrɛ kɔnɔ kuma in bɛ faamuya donc san kilo bɔrɛ kelen o kelen wɛn litiri fila n'u y'a don a kɔnɔ sisan u t'a da siri dɛ u b'a kalan de u b'a da kurukuru k'a kala a imazi filɛ nin ye yan a filɛ nin ye balimaw bon an ka finitigiw ye nin fara pour que a k'a ye donc u bɛ u bɛ ka karibiran ta nin cogo de la sa k'a dogo ka taa n'a ye donc bɔ de kɛra a kan dɔ kɛn bɛ ka karibiran ta nin cogo la i tɛ se k'a dɔn yɛrɛ ko karibiran don et puis a tigi kɛn bɛ k'a bila mobili de kɔnɔ katakatanin tɛ nin sen dɛ mobili kurunin dɔ b'u bolo yen i b'a fɔ buru feere mobili ninnu ɲɔgɔnna o dɔ de don a kɛn bɛ ka esansi kɛ kɛ wɛn litiriw kɔnɔ o cogo la balimaw ka to k'o sigi sigi sigi sigi sigi comment dirais bɔrɛ ninnu kɔnɔna na bɔrɛ kelen o kelen bidɔn fila k'a da kalan kalan à peu près bidɔn hakɛ mun tun b'a kun an ka finitigiw ka dicogo la ko bidɔn mugan ani duuru epi o kun t'a voyazi fɔlɔ ye dɛ ko u y'a minɛ waati min a yɛrɛ ka di fɔcogo la o tun y'a voyazi wolonwulana de septième voyage a bɛ taa ni ka segin la donc ala de y'a kɛ bɔ kɛra a kan sadi a bɛ na a bɛ tɛmɛ i b'a fɔ fɛn dɔ de ko finitigiw ma ko a ye nin u y'a lajɔ a jɔra finitigi dɔ taara wuli portière kɔfɛ k'a wele mun kɛ k'a kana a dayɛlɛ a bɛna eseye k'a bɛ puse ka taa yen paw a y'a ɲini k'a bɛ boli k'a bɛ boli an balimaw an ka finitigi dɔ fana ye kisɛ wuli a sen na a binna u taara a cɛ ka na ka ɲininkaliw sɛmɛ a la a ye ɲɛfɔliw kɛ an ka finitigiw fana taara fɔlɔ ka taa labɛn sabati kan in ale deturili kama donc o la u ni an ka afirika kɔri cɛdenw wulila ni k'u kunda kan in kan balimaw u taara kan in deturi k'a bɛɛ lajɛlen ka tila ka tasuma don a la k'a jeni k'a ban pepepepepepepewu an bɛna jeni nɔ dɔ yira aw la a ɲɛ t'a jeni nɔ na ka tila ka tasuma don kan in kɔnɔna na ka tas k'a bɛɛ jeni k'a ban ka kan ko yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ban pepepepewu balimaw ka terorisi fɛn o fɛn sɔrɔla a kɔnɔ a waati la ni k'a bɛɛ lajɛlen faga u ka minɛn fɛn o fɛn b'a kɔnɔ n balimaw ka tila tuguni ka minɛnw bɛɛ tasuma y'a bɛɛ jeni a moto fara fɛn bɛɛ kan taama di kuwa donc a bɛɛ de jenina k'a ban hali a marifakisɛw n balimaw tasuma donna a bɛɛ lajɛlen na k'a bɛɛ ban donc kibaruya ka disi hali furaw ala ma taa farimasi furaw bɛɛ tun bɛ u ka fɛnw na yen nin bɛɛ de jenina k'a ban pewu pewu pewu pewu pewu donc balimaw nin de kɛra nin kan in deturi cogo ye an ka mali finitigiw fɛ ɛɛ fɛn mun ye sevare plutôt moti ale mara la kan mun don a sɛbɛkɔrɔ ka bon jatigɛwale maa caman tun bɛ a kɔnɔ donc maa mun fana tun bɛ ka to ravitaye tɛgɛ dara o kan a dɔnna k'a fɔ esansi sadi esansi tacogo dɔ fana dɔnna nin fɛ tuguni a dɔnna tuguni ko katakatanin kɔfɛ a dɔnna tuguni ko bɛni kɔfɛ ka cɛncɛn k'a kan a dɔnna sisan k'a bɛ ja a bɛ don bɔrɛ yɛrɛ kɔnɔ o kɔrɔ de an k'a bila an kunkolo la u bɛ se k'a don hali mɛlɛtiri don mana bilen yɛrɛ kɔnɔ ka sikɔsi k'a la k'a sigi u bɛ se k'o fana kɛ a kɛcogo de cayalen don sa parifini kɔntoli fanga kan ka bonya nin ko in na c'est ce que n'o propose ni a ye a bolimafɛn sugu fɛn o fɛn tɛmɛtɔ ye k'a jɔ k'a kɔntoli o dɔrɔn de ka fisa sadi natabadenw u tɛna a dabila maa minnu natalen don wari la diɲɛ bɛ wuli malgré k'u b'a dɔn c'est dangereux malgré k'u b'a dɔn k'a fɔ a ma nɔgɔ nka wari kama ni ala cɛ hali n'u bɛ sa u b'a kɛ parce que n'u bɛ don a la u t'a bila u kunkolo la k'u bɛ se ka ye ka faga k'u bɛ ka minɛ non u b'a bila u kunna de an bɛ se k'an dogo k'a kɛ ka sɔrɔ bɔ ma k'a kalama a dɔw yɛrɛ b'a fɔ i jɔ ni n ye voyage dɔɔni kɛ ka wari wari dɔ minɛ n b'a dabila i bɛ t'o la a bɛ diya i kun fɛ i yɛrɛ b'a kɛ ka taa siɲɛ kelen i bɛ t'o la o kɛlen ye terorisi yɛrɛ ye siɲɛ kelen tɛgɛ mana da i kan e ni diɲɛ farala i ni wari mun i y'a kɛ wari mun kama i n'o wari fana farala o de la n ye n kanto a mɔgɔ sugu ko batariw de don i m'a ye kuma yɛrɛ fɔli tun ma diya dɔw ye mais c'est des bâtards an ka kuma f'a fɔcogo la parce que hali lagalagatɔ den tɛ sɔn nin ma a b'e ni ala cɛ kan'a kɛ mali yɛrɛ kanu kama dɛ i miiri i bɛ taa esansi di mɔgɔ ma n'a ye moto ta n'a ye o esansi kelen utiliser k'a kɛ a ka moto kɔnɔ a ka boli ka na i ka dugu la a ka mɔgɔ fagata ka taa bɛn i somɔgɔ dɔ ma i miiri o la dɔrɔn kan'a kɛ mali yɛrɛ kanu kama parce que a caman bɛ yen u ka mali kanu ye dabarabaya de ye

nin na an bɛ taa n yɛrɛ sɔrɔ agelhɔk an balimaw agelhɔk operasɔn belebele dɔ de kɛra an ka finitigiw fana fɛ yen o fana operasɔn kɔnɔ ɛɛ an ka finitigiw tun akɔnpanyelen don an ka partenaire kelen ninnu fɛ ni o ye africa corps cɛdenw ye balimaw operasɔn in bɛ senna waati mun na an ka finitigiw ye u ka bɔmu dɔw itilize a bɔmu minnu kɛra sababu ye ka kɛlɛ yɛrɛ kuntagala c'est-à-dire k'a surunya ni a y'a sɔrɔ u tun ka kan ka ɛri fila kɛ kɔnba la balimaw o bɔmu ninnu itilizeli kɛra sababu ye kɛlɛ yɛrɛ ma tɛmɛ dix minutes kan a tero tero fɛn o fɛn tun bɛ ka an kɛlɛ offensive la a bɛɛ lajɛlen gosira ni k'a nin tigɛ a bɛ kɛ waati min an nan'a ye u yɛrɛ ka bɔlɔlɔsiraw sanfɛ ko bɔn minnu ɛntɛridilen don ko an ka finitigiw bɛ k'o bɔmuw de ci quoi c'est-à-dire que a ko gbankojugu anw ye bɔn minnu itilize k'u ka mɔgɔw faga k'o bɔmuw ɛntɛridilen don o yɔrɔnin bɛɛ u ye tɔgɔ mansinɛ u ka kɔnɔ ka i ɲɔ ere ka tila k'o tɔgɔ mansinɛ kɔmimi o mɔgɔw de bɛna se ka na anw an pe se o bɔ ci la e bi n'o kɔnte ni o bɛ so in kɛcogo lajɛ mun nana n'a ye parce que dan peremɛ tan olu de nana ofasi la fɔlɔ ka na ataki kɛ e a don u ye tiɲɛni kɛ ka taa u ka mɔgɔ ma sɔrɔ k'a faga ni autre chose u nana u ye tiɲɛni kɛ u taara n'u sen fila ye maintenant finitigiw fana ye labɛn de sabati sisan ka paturi yɛrɛ de boloda yen a paturi bɛ bɛn un mois de paturi de ma zoni bɛɛ kɔnɔ agelok zoni bɛɛ kɔnɔ un mois de paturi donc u ni an ka partenaires de tun bɛ paturi na ɲɔgɔn fɛ paturi de kɔnɔ maa kelen minnu ni u yera ataki la agelok o maa kelenw u taara ka taa bɔ olu de kan sauf que à longue distance olu ɲɛ bɛ o mɔgɔw la mais o mɔgɔw ɲɛ tɛ olu la n balimaw u fana ye disposition de ta donc ka kɛ mɔgɔ fɔlɔ ye ka coup de feu lancer ka kɔn juguw ma parce que n'i ni jugu bɛ kɛlɛ la kana sɔn a ka bali i la e de bɛ bali a la n'i balila a la dɔrɔn o y'a bannen i bɛ s'a la mais n'a balila kojugu don dɛ donc cette fois ci anw de balila u la n balimaw ka offensive lancer ka coup de feu di ka sɔrɔ ka bɔmu bɔmu ninnu utiliser daminɛ balimaw i b'a ye k'a fɔ o itilizelen kɛlɛ yɛrɛ kuntaala ma janya a maa kofɔlen fɛn o fɛn yera ɲɛ na yen a bɛɛ ni tigɛra k'a ban a bɛɛ fagara fagacogo cɛjugu la sɔrɔ ma gɛlɛya kuma in bɛ faamuya dɔn balimaw o kɛra waati mun na ɛɛ kibaruya sera u ka ɲɛmɔgɔbaw ma olu boli bolila ka na se kɛnɛ kan a y'a sɔrɔ an ka finitigiw taara ka ban ka n'a sɔrɔ u ka suw dalen don a u dalen don dacogo cɛjugu la c'est-à-dire dɔw sogo tilan tilannen don dɔw kunkolo bɛ yan fɛ sen bɛ yan fɛ farikolo bɛ yan fɛ sogow tilan tilannen don fan bɛɛ balimaw o yɔrɔnin bɛɛ u y'u jɔ ka pibilikasiyɔn kɛ ka wideyo kɛ ko non ko mali bɛ ka bɔmu sugu dɔ itilize bi ko o bɔmu in ko o interdilen don communauté internationale fɛ comme si communauté internationale de bɛ ka wari di anw ma ka bɔmu in san comme si communauté internationale de bɛ k'a feere anw ma comme si anw mako bɛ communauté internationale de ka yamaruya la k'an ka bɔmu utiliser waati mun an y'a san mais n balimaw u bɛ ɲinɛ kojugu u bɛ ɲinɛ kojugu c'est ce qu'il faut savoir n balimaw i b'a ye k'a fɔ agelok an ye kibaruya min sɔrɔ ale fana kun kan o ye nin ye an bɛna kibaruya laban kɔnɔ sisan n y'a fɔ aw ye cogo min na ni temps y'an pɛrimete kibaruya laban hali sisan o ye le clan de jule bib ani le clan de amala ag azbi olu ni ɲɔgɔn cɛ ko kɛlɛ bɛ ka intensifier ka taa n'a fɔra ka intensifier kɛlɛ bɛ ka bonya ka taa a tasuma bɛ ka ɲaga balimaw i n'a fɔ sura n da bɔra a la cogo min na bi surusuw ko ma ko walahi jule bib a ye maaw bila bi ka amala azbi k'a ka position attaquer kibaruya ka dicogo la jule bib k'a kun ye amala kɛrɛfɛmɔgɔ dɔ infiltrer ni ka wari di o ma a b'a dɔn ka tɔn in de janfa de don donc ni wari bɛ sɔrɔ dɔrɔn u bɛ ɲɔgɔn janfa olu bɛ ten nin donc u bɛ sɔn fɛn bɛɛ ma wari kama hali n'i k'u k'u wolobaw janfa u bɛ sɔn n'i k'u k'u faw janfa u bɛ sɔn hali n'i ko u k'u yɛrɛ janfa u bɛ sɔn n'i bɛ wari di kɔni dɔrɔn u bɛ sɔn janfa yɛrɛ olu tɔgɔ de ye janfa donc balimaw a ye fɛn min ye jule bib a y'o infiltrer pour avoir des informations sur Amala u ka position k'o yɔrɔ dɔn walasa ka elemanw bila ka taa attaquer paraît-il que jule bib a ye nafolomuguba di o ma donc o kɛra waati min jule bib a kɛlen ka information sɔrɔ a y'a ka elemanw bila ka taa amala ka position de attaquer balimaw ko olu fana taara ka taa poyi amala n'a ka elemanw kan yen mais euh, c'est à dire que a ko jugumayɔrɔ tun ye mun ye mɔgɔ minnu taara ka taa k'u bɛ taa amala n'a ka elemanw attaquer olu nɔnburu ka dɔgɔ u tɛ amala n'a ka jamakulu bɔ mais amala yɛrɛ t'a dɔn ko tɛrɛtiri b'a kɛrɛfɛ balimaw u ye combat déclencher u ni ɲɔgɔn cɛ ka mugu ci ɲɔgɔn na u ye amala ka mɔgɔ duuru faga amala ale ka elemanw y'u ka mɔgɔ fila de faga jule bib ka eleman fila n balimaw o kɛra waati mun na ni kɛlɛw jɔra ko bɛɛ taara i ka fan ɔ kibaruya ka di cogo la ko jule bib ka ɛndikatɛri mun bɛ amala in kɛrɛfɛ donc ko dɔ bɛ a kalama k'a fɔ ko o tigi ni jule bib bɛ ka kominike paseke ko o in ye o terikɛ de ye ko o fana ye wari dɔ di o ma u k'i da de a kan i bɛ jatuma ko fana ma ko to a kɔnɔ a ye a ma ye n'o de a ma a garisigi ye balimaw u sin ka joli bɛ ka teri minɛ k'a da k'a kantigɛ i b'a la kale ko bagan u y'o de k'a la a kɛra jigitigɛ julebi bolo comment avoir maintenant des informations de amala i ma ye ne y'a fɔ ne y'a f'u ye yan sura n ko olu fila ni ale ma amala faga amala b'ale faga o de la n k'u kana kɛlɛ dabila donc fo dɔ de ka dɔ faga walima ne yɛrɛ de b'a fɛ amala in de ka julebi minɛ k'a faga déjà que o kunkolo dalen don prix la anw bolo yan donc n'ale sera k'o faga sisan ale fagali bɛ nɔgɔya anw bolo ale yɛrɛ amala an bɛ sɔrɔ k'ale yɛrɛ ɲini k'a faga sauf que n'a tuubira joona kuma in bɛ faamuya ɔ surusiw ko sini ni ala ma baasi kɛ k'a ko k'a bɛna bɔ ni tero terow ka sikɛrɛ wɛrɛ ye hɔn kuma la nafama yɔrɔ ye nin de ye ko a bɛna bɔ ni terorisiw ka sekɛrɛ wɛrɛ ye an balimaw ko sisan ne dalamanba sigilen don k'o sekɛrɛ de kɔnɔ an k'o fana da kɛnɛ kan dɛ a bɛna jamana jumɛn tɔgɔ fɔ nin sen a bɛna jɔn de tɔgɔ fɔ nin sen anw sigilen bɛ k'o de kɔnɔ pour l'instant jɔn ni jɔn de tɔgɔ bɛna fɔ nin sen k'a fɔ ko o bɛ k'an dɛmɛ moritani fɔra itali fɔra an y'o mɛn an bɛ alizeri ta kalama deja kuma in bɛ faamuya bon si toi tu trouves que ça ne va pas i yɛrɛ ka na marifa ta i ka kɛlɛ kɛ parce que dɔw ko non chaque fois an y'u gosi an y'u gosi a ko ça ne va pas si ça ne va pas na marifa ta dɔrɔn a banna o la mun bɛ terrain kan i yɛrɛ b'a sidɔn kuma in bɛ faamuya et tout ce que moi j'ai dit k'a fɔ mali finitigiw y'a kɛ cɛ tɛ dugukolo kan k'i bɛ se ka sɔn mali dugukolo kan a bɛɛ ni ala cɛ o cɛ tɛ mali dugukolo kan k'i bɛ se k'a sɔsɔ parce que alihamudulilahi n bɛ fɛn de fɔ fɛn mun kɛra je n'invente rien mais sauf que dɔw fana sigilen don de u k'a mɛn an da kɔnɔ ko terorisiw fana ye nin dan kan donc si toi tu trouves que ça ne va pas malgré que an bɛ ka terow détruit ala kama i yɛrɛ ka na marifa ta là tu sauras ce qui ne va pas o la i bɛna a ko sidɔn si ça va ou ça ne va pas i yɛrɛ b'a ko sidɔn o sen fɛ parce que aw tɛ kɛlɛ si dɔn aw tɛ kɛlɛ si dɔn donc n balimaw n y'a fɔ aw ye cogo min na an sigilen don ka sekɛrɛ de kɔnɔ déjà que anw bɛ Algérie ka complicité dɔn Mauritanie ta fɔra an ye an b'o dɔn o dalilu fana bɛ kɛnɛ kan itali fana ta fɔra an ye o terorisi kelenw fɛ an sigilen don k'u kɔnɔ sa u bɛna jamana jumɛn tɔgɔ fɔ nin de k'a fɔ ko o n'o jamanaw fana ka di ko u bɛ jɛ la jɛ minnu bɛ u pɛrɛmete ka waleya jugu ta ka ɲɛsin anw ma donc n balimaw an bɛ k'o de makɔnɔ ala ka sini yira an na nin sekɛrɛ ninnu ka poyi donc nin bɛ dan sigi an ka bi laseli la ni ala ka jɛn ye ka bɔ kuma na ni aw maa minnu bɛ yen jusqu'à présent ko ee, ala ye aw lajarabi ni rɛnbana ye ee, ni dɔw ko insuffisance rénale ni dɔw ko ko rɛndimi a ka fara bana min ye prostate ye a ee, n tɛ prostate kɔni tɔgɔ dɔn bamanankan na ka fara infection urinaire kan ɔ porositati hali n'a sɔrɔ a kanserizilen don ee furakɛlikɛla ka fɔcogo la donc an ka cɛkɔrɔba bi yan ala ye a garisigɛ fura ɲuman na donc aw minnu mako b'a la ka fara furudimi yɛrɛ kan balimaw donc n bɛ se k'o fara kan bi donc furudimi bɛ aw minnu na kosɛbɛ k'a kɛ mɛ k'aw sɛgɛn oui bi kɔni n bɛ se ka furudimi ta fɔ aw ye n bɛ se k'a confirmer aw minnu bɛ yen ko furudimi kɛ mɛ k'aw sɛgɛn kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ

donc euh, bamanankan na wolonfila fila kɔnɔntɔn wɔɔrɔ fila saba ani fu ni fu donc o de ye eh, nimero ye a bɛ weleli kɛ donc ka bɔ kuma na n yɛrɛ ɲinɛna jakarita ko in a ma bila dɛ donc n b'a laban n'o ye siɲɛ kelen an bɛ segin a kan perezidan asimi ko jakarita kɛra waa kɛmɛ ani waa bi naani ye an bɛ segin a kan premier minisiri abudulayi mayiga ko jakarita kɛra waa kɛmɛ ani waa bi naani ye an tɛ kun dɔn a la an bɛ segin a kan tuguni jamana guvɛrɛnema bɛɛ lajɛlen cnt manburu a y'a lamɛn ko jakarita kɛra waa kɛmɛ ni waa bi naani ye anw kɔni ma kun ni ju dɔn a la anw mako bɛ jakarita la a ka segin a piri a nɔ la ne t'a sanbaga ye n t'a nɔfɛ k'a san n tɛ surunya k'a san mɛ ka gɛlɛya sugu dɔ ta k'a bin malidenw kan an tɛna an sigi k'o lajɛ ka sɔrɔ kun ni ju t'a la donc an balimaw k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ bɛɛ ye ko jakarita u y'a piri bɔ waa bi seegin ka taa bila waa kɛmɛ ani waa bi naani na ko a bɛnnen tɛ wa n b'a fɔ jamanaden fana bɛɛ tugun a y'a kɛ ala kama maa si kana jakarita san o la n b'aw deli ni maa o maa k'aw ma waa kɛmɛ ni waa bi naani ubiyɛn waa kɛmɛ ani waa bi wɔɔrɔ ubiyɛn waa kɛmɛ ani waa mugan waa kɛmɛ ni waa bi saba kana san dɛ n'u ye hali dɔrɔmɛ duuru de da waa bi seegin kan n b'aw deli kuwa n b'aw deli wala ka kɛ to rezo donc k'a fɔ ye cogo ye a kana sɔn fewu fewu k'a san n'u ye piri wɛrɛ fɔ aw ye jakarita la min tɛ waa bi seegin ye n b'aw deli hali ni duuru de a kana san donc fo fana k'a fɔ aw population ye n'o kɛra sa an bɛna sigi k'a tɔ lajɛ parce que jakarita piri a ma falen a ta yɔrɔ la a nali gɛlɛya foyi t'a la jusqu'à présent a bɛ na cogo min na ka kɔrɔ a b'o cogoya kelen na donc maa si kana taa jakarita san waa kɛmɛ ani waa bi naani na bilen ou bien waa bi seegin yɛrɛ sanfɛ kan'a san o la donc n bɛ kuma bila yan an bɛ a fɔ a k'an bɛn waati wɛrɛ asalamu aleykum warahmatulahi taala wabarakatu